ndipo luwachititsa manyazi gulu la anthu chifukwa ndi anthu ambiri analira naye pamodzi kumamumvera chisoni imfa ija itachitika anthu alira naye anthu anyozana m'mucheni mu- ma social media kunyozana kukhala mbali ya chilima ngakhale ngakhale nayenso anali munthu woyipa koma kuyipa kwake konse kunatani kunakwiririka ndithu chifukwa cha imfa imeneyi anthu kukhala mbali yake nkumalolera anthu ndithu osamamvana magulupumu kumatukwanizana chifukwa cha imfa imeneyi lero mwini wake yemweyo oferedwayo akapezeka akumuyitana munthu amene akuganizidwa kuti ndi amene anakonza chiwembucho ndipo wapangisa manyazi gulutu manyazi aliyense wangoti ukamwayasa tu apapa ukamwayasa ndipo tiphunzire kupanga mind our own business apa titengere phunziro Ah, inenso koma ndikwana mmene kwambiritu ayibodza akuluakulu eh

mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo ndikudziwa amalawi ambiri ndife okhumudwa kwambiri amalawi ambiri ndife okhumudwa kwambiri chifukwa cha zimene wapanga leme mzukulu wawo wa aboni kalindo wakhumudwisa mtundu wonse wa amalawi pamene mm, mamuna ake wa leme anaphedwa mosadziwika bwino anthu ndikulira naye kukhala naye kulira naye imfa leme lero leme wakhumudwisa mtundu wa amalawi lero mmalawi wina aliyense waoneka chisiru pamaso pa leme kukhala ngati kunena kuti kulira kumene timalira amalawi leme sizimamukhuza zomvesa chisoni kunena kuti leme waitana ku mkumano bwana wa amuna ake amene akukayikiridwa pa imfa ya amuna ake koma leme koma leme koma leme

akufuna kuphedwa chifukwa cha kulirira imfa ya amuna ako leme mabishopu osiyanasiyana kulirira mamuna ako leme koma iwe leme zosakukhuza leme watani leme anthu akayankhula munena kuti anthu ndiolakwisa anthu kusonkhana kumaliro osaziwa kuti Mary iwe sizikukukhuza Mary mzukulu wa a Bon Kalindo Mary wayankhulitsa anthu molakwika Mary anthu anakukonda Mary koma zinaoneka kuti sukutenga nawo gawo pamene anthu akulira nawe lero zadziwika kunena kuti Mary imfa ya mamuna wako unalibe nayo ntchito amalawi eni ndi amene anamukonda mamunako iwe sunamukonde zomvetsa chisoni amalawi chigawo cha kumadzulo limpopo fm tikufuna tikuwuzeni kunena kuti musakhale odabwa ndi zimene zachitika mkazi wa chilima kwaitana a lazarus chakwera izi ndi zimene ife pa limpopo fm timazidikirira kuti zichitika tinamva koma timafuna tikhale ndi umboni nde poti zachitika lero tabwera poyera ife timafuna kubwera poyera zinthu zija zikagwa amalawi nditha kukusimikizirani kunena kuti imfa ya chilima timalira ndife akubanja analibe nawo ntchito ife ndi amene timalira ife ndi amene timamvera chisoni chilima ngakhale chilimayo ndi amenenso anatiika ife amalawi pa mavuto panopa nde tiyambanso kuyankhula chilimayo ndi amene anatiika ndi amene watiika pa mavuto chifukwa chotitenga ndikukatiika ku tonse alliance tinamkhulupirira chilima koma chilimayo ndi amene watipweteketsa amalawi tonsefe this is the end of utm kuvotera utm ndi chimodzimodzi kuvotera mcp ndikufuna ndikuuzeni a kabambe you better go back where you are coming from akabambe ka muko- mukhoza ukajoyina udf ka mukhoza ukajoyina chani inu simuku- simukuwinanso ku utm

amalawi ndikuti kuvotera utm ndi chimodzimodzi kuvotera mcp sizikusiyana ndi zimene zachitika apazi we just waste our time kulira maliro amene amalawi samatikhuza malirowa tikanasiyira aini ake azilira ife sizinatikhudze za malirozi lero mwaona billy kaunda sananame kunena kuti munthu

Amalawi munthu chimene amadziwa ndi kukhumudwisa ungamchitire zabwino koma kumapeto kwake amabwera kukukhumudwisa lero taonani mmalawi wina aliyense nsanje to chitipa anthu akhumudwa chifukwa cha zimene apanga leme mzukulu wawo wa a bon kalindo anthu kumuthandiza kulira maliro lero iye wabwera ndikuwakhumudwisa amalawi amalawi cho- chokavoteranso utm pamenepa ndicha chokavoteranso utm mundiuze inu amene mmachikonda chipani cha utm zimene zachitikazi inu mwakondwa nazo mwalira kwa nthawi yayitali kulira imfa ya klaus chilima lero last minute ndikukakhumudwitsidwa amalawi ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti musayiwale kunena kuti mkazi wa malemu chilima amayi ake paja akugwira ntchito ku malawi embassy ku zambia ndipo a president a lazarus chakwera anatenga 900 miliyoni ndikuapasa apongozi a akazawo a chilima this is comrade ntanyiwa

kunena kuti tikufuna tiyende tizipita chitsogolo tiyeni tiyende chipita chitsogolo izi zisatibwezerese m'mbuyo izi zisatibwezerese m'mbuyo mavuto awa tinali nawo anakhazikika ife tiyende chitsogolo tikonzekere 16 september tipeze munthu amene aka- akalamulire dziko la malawi aleme apanga chiganizo apanga chisankho chawo choyenda ndi chipani cha mcp tiyeni tonse amalawi tiyende ndi mgwirizano umene ukubwera kutsogolo wa dpp ndi zipani zina kuti malawi apulumuke tiyeni tiwasiye awa z- chimene asankha ndi chimene asankhachi kulira kwathu konse kumene timalira amalawi timangolira ayini ake zisakuwakhuza ndikaganizira kuchuluka kwa madziwo amene azandipeze manda ifetu timadabwa ife timadabwa kuti kuyankhula kuyankhula kuyankhula kuyankhula kuyankhula koma mkazi zosamkhuza a bon kalindo kunena leme leme leme sunga legacy ya mamuna wako zosamukhuza munthu osadziwa kuzonena kuti amayi ake alandira 900 miliyoni ku zambia ku embassy tikubwera ndi zambiri amalawi panopa palibenso panopa sitikuyang'ananso nkhope pakuphanyani osayang'ananso nkhope takhumudwitsidwa takhumudwitsidwa

amalawi pamene ndikumalizanso programu yanga ndikufuna ndipemphe amalawi nonse konse kumene muli osakhumudwa tiyeni tiyende chamtsogolo tiyeni tiyende chamtsogolo chimene tinachimanga chikhale chimene chocho chachiwiri chimene ndikufuna ndikuwuzeninsoni amalawi nonse ndikunena kuti ngati ndikotheka ngati ndikotheka amalawi tiyeni tiayikize m'mapemphero a deputy commander a malawi army bambo jafu amenewa sakupeza bwino amenewa sakupezabe bwino ndithu matumbo ananyenyeka chifukwa cha poison amene anathiriridwa choncho ali ku icu tiyeni tiayikize m'mapemphero kuti mulungu

dzuwa lakaipa pasipa pakuocha nthawi imeneyo ine ndili pasi chimene ndikukumbukira ine ndikukumbukira ku ntcheu Lhomwe mmene amagwirana mkono ndi a Peter mutharika anagwirana nawo mkono mwasangala ndi mwachimwemwe mmene amagwirana ndi a Lazarus